Na rudaí a bheas uaibh ná sútha talún úra, más féidir, cúpla sútha talún reoite nó leac oighir like brúite, so like crushed ice, ansin rum, bán, píosa líoma agus ansin tá siorup simplí déanta againn so má tá sé sin agaibh, iontach, mura bhfuil,

é sin a bhrú sa bhlender. Is féidir leath eile a choinneáil le haghaidh an darna babhta a bheas a'd ar ball. Yeah, tar éis é seo beidh dhá nó trí bheith agam. Ansin an rum bán seo, just rum bán an-saor, ní raibh sé ar an bposadh sách caithfidh mé a rá but is cuma mar beidh sé go hálainn mar daiquiri so seat de sin. Tá seo á dhéanamh agam le haghaidh beirt so tá mé chun seat eile a chur isteach but like ól go freagrach más más sin a bhfuil é. Sin dhá sheat den rum bán ansin. Here's some I made earlier so seo é an syrup so tá sé beagáinín ar nós uisce but tá sé cineáilín like I don't know tá sé ar nós like liquid like candy floss nó rud éigin. Um Ooh. so dhá nó trí spúnóg de sin isteach. Um Is maith liom é a bheith milis go leor so tá mé just chun

Cibé cén fháilte go bhfios a'd, tá tú ag iarraidh 100 millilítear dhó seo agus ansin go speisialta fuair mé Kahlua agus an rud atá uait ná 50 millilítear dhó seo agus ansin tá tú ag iarraidh 50 millilítear, seo dom chupán, 50 millilítear de espresso freisin so ólaim coffee i rith an lae so cén fáth gan airne sa tráthnóna freisin. Agus ansin, tá tú ag iarraidh neart neart leac oighir a chur isteach anseo, so seo ceann de na, níl a fhios agam cén Ghaeilge atá ar shaker, b'fhéidir go mbeadh a fhios ag duine de na cailíní. Agus ansin tá tú ag iarraidh é a chraitheadh. Ar nós like arm workout atá í.
Agus is measceolaí mo dheartháir, so má bhíonn sé ag breathnú air seo, beidh sé ag rá Róisín, tá tú ag déanamh jab uafásach. Ach d'oibrigh sé agus bhí sé blasta, so

dhá nó trí iarracht b'fhéidir agus dar ndóigh caithfidh muid buíochas a ghabháil le Áras na nGael as cuireadh a thabhairt dúinn a bheith anseo libh anocht ach yeah taispeáin dúinn bhur gcuid manglam má tá sibh á n-ól but yeah tá sé i gceist agam espresso martini a bheith agam amach anseo. Mothaím go bhfuil beirt sórt duine atá ann, tá siad ag iarraidh an ceann

éasca péasca agus tá Rachel agus Lucy chun cúpla hacks a thabhairt dúinn so leanaigí oraibh a chailíní!
Yas! Dia dhaoibh gach éinne, deas sibh a fheiceáil, bhuel ní a fheiceáil ach deas a bheith anseo libh! Inniu beidh mé ag taispeáint duit, bhuel tá an bheirt dúinn chun like éasca péasca hacks a dhéanamh. Tá mé féin chun beagáinín smidiú a dhéanamh so mar is féidir libh a fheiceáil tá like smidiú an lae orm faoi láthair ach táim chun taispeáint daoibh conas é seo dul suas cúpla notches chuig réidh don oíche sa chlub nó rud éigin mar sin b'fhéidir Or oíche ar Zoom nó oíche ar Zoom yeah. um, i mbealach éasca ionas go mbeidh sibh in ann é a dhéanamh go tapa agus sibh ag rith amach as an oifig nó rud éigin mar sin. So, yes! An leanfaidh mé ar aghaidh nó ar mhaith leat dul ar dtús, Rachel? No, is féidir leat dul ar dtús, yeah. Ok, cúla búla. So, séard a mbeidh ag teastáil uaibh ná palette éigin. Táim ag baint úsáid as Carnival Palette, tá, ó, tá sé ina phraiseach, tá fíorbhrón orm gach duine ach is aoibhinn liom é, mholfainn go mór é, le Be Perfect Cosmetics. Agus nílim ach chun beagáinín smokes a dhéanamh faoi mo shúile, so is aoibhinn liom ag úsáid dathanna ar mo shúile, so níl fhios agam faoi éinne eile ach is aoibhinn liom é sin. So táim chun b'fhéidir, ceapaim bándearg don oíche atá ann, you know. Yeah, sin an vibe atá uainn.
So, anois, taispeánfaidh mé daoibh. So, tá scuab beag mar seo ag teastáil agus is féidir libh a fheiceáil an bándearg seo agus an bándearg seo. Tá siad geal go leor, so déarfainn go mbeidh siad an-gheal faoin súil. Feicfimid anois. Ooh! Tá sé imithe ar fud na háite, love that for me! Ach just cuir beagáinín de ar barr do shúile chomh maith ionas go mbeidh tú in ann like saghas smudgeáil amach a dhéanamh agus ní bheidh sé chomh géar sin. Em, agus táim chun é sin a dhéanamh ar an súil eile. Níl 's a'm cé chomh fada is a tógfaidh sé seo, déarfainn like dhá nóiméad nó rud éigin mar sin. Tá sé an-éasca le déanamh. Agus yeah, ní chaithfidh tú mórán scileanna nó taithí a bheith agat leis an smidiú chun é seo a dhéanamh ar chor ar bith. Just cabhraíonn sé go mór ceapaim agus ach go háirithe má tá súile gorma agat bíonn siad in ann papáil amach beagáinín le bándearg nó oráiste nó rud éigin mar sin. So sin déanta agam agus anois táim chun Peann luaí, a úsáid. De ghnáth, b'fhearr liom dubh a úsáid ach tá, níl ach donn agam faoi láthair. So, táim chun é seo a úsáid faoi mo mhalaí. Tá sé chomh ait é seo a dhéanamh ar cheamara, oh my god, táim chun an. Déarfainn go bhfuil sé deacair. Ach tá tú déanamh sár job, maith thú. Á, go raibh maith agat, táim chun an aghaidh is aite riamh a dhéanamh. Is féidir leat, Lucy.
Tá tú chomh cróga ag úsáid na dathanna sin, like, uaireanta bíonn, like, eagla orm roimh ag úsáid na dathanna sin. Ná bíodh eagla ort, is duine daite thú, so. Ó, go raibh míle. Oireann siad, oireann na dathanna sin duit, though. Like, tá sé chomh spraíúil agus, I don't know, i mo thuairim, Feiceann dathanna go maith ar gach duine. Like just siad spraíúil. Sin an rud, you know? So sin déanta agam agus ní dhéanann sé difríocht ollmhór ar cheamara ach sa fíorshaol just tá cuma níos tiubha ar mo chuid fabhraí so cheapaim go gcabhraíonn sin go mór. Agus anois an rud deireanach go mbeidh mé ag déanamh anocht le mo smideadh. ná glitter. An rud is fearr faoi smideadh, ceapaim, i mo thuairim, ar aon nós. Tá ceann Colourpop agam anseo agus níor bhain mé triail as Colourpop riamh, I don't know ar bhain éinne eile anseo triail astu? Níor bhain. Tá a fhios agam gur bhain Róisín triail as. Really? Tá mé gafa, gafa le Colourpop, oh my god. Siad deas, like lit, chomh saor, níor, níor stop siad i customs nó aon rud domsa so bhí mé chomh sásta faoi sin. Sin deas. Yeah, class. Agus yeah so tá cuma like álainn orthu. Hang on, déanfaidh mé scroll. Deirtear gurb iad an rud céanna le Kylie Cosmetics iad freisin ach tá siad níos saoire. No way! Ní raibh sin ar eolas agam mar chorraitheach. So just úsáidim mo mhéar agus táim just chun é a chur i lár lár mo shúil ansin. Agus just saghas déan é go dtí go bhfuil tú sásta leis an méid glitter atá ar do shúile. I mean, bím just ag iarraidh níos mó an t-am ar fad agus feicfidh sibh i gceann soicind an méid a bheidh á chur orm. Ach yeah, tá an solas saghas áit anseo chomh maith so ní féidir libh like é a fheiceáil mórán ar an taobh seo de m'aghaidh ach sure look, táim i mo leaba so ní féidir liom é a chur os mo chomhair! Ach ok, so tá dhá glitters eile in úsáid agam chomh maith, craiceáilte I know, but sure look, sin saghas duine atá ionam! Seo highlighter ó Lottie London agus is féidir leat teacht orthu i Penneys actually agus tá sé dochreidte, tá sé chomh, tá cuma saghas bán air ach just cabhraíonn sé go mór saghas an pop sin a fháil ina bhfuil ag teastáil agus cur, is breá liom ag cur beagáinín ann. Tá sé chomh geal, tá sé go hálainn. Nach bhfuil? Sé craiceáilte like. Cén scuab é seo, Lucy? Is scuab Ceist mhaith. Scuab ó Zoeva é. Trí nó dó trí a hocht Luxe Precise shader. Tá sé chomh deas. Like táim gafa leis. Ach go háirithe don don phíosa seo don smideadh seo like just tá sé class. Ok. Agus táim chun baint triail as an Stila glitter. Tá sé go hálainn. Fuair Austin é do Dhaidí na Nollag rúnda dom agus beagnach scread mé, like bhí mé chomh ar bís 'cause níor bhain mé triail astu riamh. Agus i gcónaí bíonn like na Youtubers uilig ag baint triail astu agus bhí siad ag Róisín and I was just like, oh my god. Tá seo ag teastáil uaim.

páirt de do chuid pearsantacht.
Tá, tá. Cuimhin leat an uair sin bhí rud, bhíodh na leathanaigh sin ar ag Ollscoil Mhá Nuad agus bhí sé like, that girl from Cúlachán Cille with the sunglasses agus bhí sé like, yeah, Lucy, yeah.
like, tá an oiread sin díobh agam, bhí mé i mo sheasamh os comhair like, na spéaclaí gréine ar fad roimh é seo a dhéanamh agus bhí mé like, cén ceann a phiocfaidh mé, cén ceann but, you know, chuaigh mé leis na cinn bándearg, it just. théann sé leis an leis an vibe so. Tá siad go hálainn. So yeah bhí sé saghas an-éasca dar ndóigh d'fhéadfá dubh a úsáid nó donn nó aon dath ar mhian leat really ach bhí mé just ag iarraidh beagáinín dath cúpla dathanna a úsáid you know so yeah. Sin muid. Go hálainn Lucy. Maith. Bhreá!
Táim chun triail a bhaint as sin. Ok, an bhfuil sibh réidh i gcomhair mo hack? Yes. Yep, OK, so táim chun a thaispeáint daoibh an chaoi a chuirim curls i mo ghruaig gan aon teas. So don hack bheag seo, níl uait ach an crios ó do fallaing seomra agus b'fhéidir dhá clips nó hair bobbins nó rud mar seo. Ach ar dtús, just ba mhaith liom a rá, níl mé i mo shaineolaí. Agus níl mórán gruaige agam, agus tá gruaig ghearr agam freisin, agus tá gruaig mhín agam, so sin an fáth go n-oibríonn sé cé chomh maith domsa, ach más rud é go bhfuil gruaig níos faide agat, seans nach n-oibríonn sé, but tá fáilte romhaibh triail a bhaint as agus just, we'll see, fan go bhfeicfimid cad a tharla. So an chéad rud ná cuir an. chrios ar do cheann. Tá tú in ann é seo a dhéanamh le gruaig fliuch, nó is féidir leat argan oil nó tá mé just ag féachaint ar na cailíní uilig, is féidir leat argan oil a chur or um leave in conditioner nó rud mar seo a chur ar do ghruaig ach táim chun é a dhéanamh le mo ghruaig mar atá sé anois cos tá sé just níos éasca. So caithfidh tú do ghruaig a chur i dhá chuid so like leath agus leath. agus tá sé beagáinín deacair agus tá hand-eye coordination i gceist le seo so just tógann sé a lán cleachtadh just bí bí foighneach so táim chun just clip a chur isteach just chun é a chosaint anseo ach níl sin ag teastáil just just cabhraíonn sé. So an chéad rud ná just tóg cuid beag de do ghruaig tá sé cosúil le French braid a dhéanamh so tógann tú cuid an-bheag agus cuireann tú timpeall an chrios é agus ansin tógann tú píosa eile de do ghruaig agus cuireann tú leis agus go timpeall arís is arís má tá sé ag teastáil agus just téann tú ar aghaidh le sin so tóg píosa eile agus cuireann le chéile iad cuir le chéile iad agus go timpeall arís. Agus más rud é go bhfuil a lán gruaige agat, is féidir leat dul an, an, um, like, go chuig an deireadh agus is féidir leat cinn eile a, a roghnú, ach níl mórán gruaige agamsa so sin an treo, an, um, an slí a dhéanaimse é. Agus is féidir leat an, an, um, dul an treo eile más maith libh, like, tóg píosa gruaig agus dul an treo eile, ach B'fhearr liom nuair atá mo ghruaig go léir ag dul an treo céanna. So yeah, tóg píosa gruaig, dul timpeall, cuir an chéad píosa le chéile agus go timpeall arís go dtí go bhfuil tú ag an deireadh. So just lean ar aghaidh le sin, tá sé deacair, táim just ag féachaint ar na cailíní uilig, tá siad ag féachaint glam!

So táim just chun é. Yes, a Chlíona, tá a lán gruaig agatsa, níl mórán gruaig agamsa, so sin an fáth go n-oibríonn sé dom. Aoife, tá tú ag déanamh job maith, táim in ann tú a fheiceáil, sin go breá. Gals, just le rá, má deireann, so let's say like Clíona, Aoife, sin é, daoine atá á dhéanamh, má deireann tú rud éigin beidh tú like le feiceáil ar an Sruth Beo agus tá mé ag iarraidh go mbeidh daoine in ann sibh a fheiceáil. So. Abair rud éigin agus beidh tú. Ok, níl sé really ag obair dom ar chor ar bith cos níl an hand-eye coordination agam ar chor ar bith. Nílim in ann do like braids nó aon rud mar sin. Níl a fhios agam cén fáth gur gur cheap mé go mbeinn in ann dó seo but um, sásta a bheith anseo leanfaimid ar aghaidh.
Tá sé deacair agus tógann sé a lán a lán cleachtadh like chonaic mé é ar TikTok don chéad uair like b'fhéidir like ceithre mhí ó shin agus like, táim tar éis a bheith ag cleachtadh, like, beagnach gach seachtain, so sin an fáth go bhfuil mé in ann é a dhéanamh anois, ach an chéad uair a rinne mé é, níor oibrigh sé ar chor ar bith, so just bí foighneach, beidh sé ceart go leor. So sin an an chéad leath de mo ghruaig déanta, so táim chun bogadh ar aghaidh anois go dtí an an chéad leath eile, so b'fhéidir déanfaidh mé níos moille é. So caithfidh tú an chéad píosa a thógáil, agus cuir timpeall an chrios é. Agus ansin, tá an píosa gruaige ansin anois agam, so tóg píosa gruaige eile agus cuir le chéile iad. Yeah, mar sin Lucy, so cuir le chéile iad. Agus ansin cuir sé timpeall an chrios arís. So anois tá an píosa gruaige agamsa anseo, tóg píosa gruaige eile, cuir le chéile iad agus go timpeall arís. Rinne mé iarracht é a dhéanamh ach thug mé suas saghas leath bealach tríd mar tá sé deacair.
Tá mé anois freisin, le bheith fírinneach, ní raibh mé in ann, just níl an coordination agam. Ach is dócha nach bhfuil mé á mhíniú i gceart freisin. No, no, no, ní hé sin. Tá hé sin espresso martini aréir. So is féidir linn é a dhéanamh like táim tar éis an méid sin like slí a fheiceáil ar TikTok like déanann daoine like rudaí difriúil agus like úsáideann daoine stocaí freisin so you know oh, go ar TikTok agus déan cuardaigh ar heatless curls agus beidh tú in ann iad seo a fheiceáil b'fhéidir um, tá siad mínithe níos fearr anseo so yeah just tóg píosa gruaige agus tóg píosa eile cuir sé cuir le chéile iad agus go timpeall an chrios arís agus just lean ar aghaidh go dtí tú go dtí go bhfuil tú ag an deireadh tá brón orm táim just ag ag gáire ag Clí
seans go bhfaighidh stocaí níos fearr agus beidh tú in ann an trí cinn a dhéanamh nó rud éigin Yeah, see, sin an, yeah, níl mórán gruaig agam, so sin an fáth go n-oibríonn sé dom. Yes, Clí, tá sé déanta agat, maith thú! Níl sé déanta!
Well.
Tá cuma ar nós Mother Teresa ar Clíona. Yeah, óige, óige Bheannaí.
Aoife, tá dul ceann ann, mhaith.

iad a chur mar sin. Agus just chun é a dhéanamh níos éasca agus níos compórdaí agus tú ag dul i do chodladh, is féidir leat just iad a cheangal ag an taobh taobh thiar de do cheann. So yeah, so just is féidir leat iad a cheangal

Ach yeah tá a fhios agam daoine a bhfuil a lán gruaige acu agus daoine a bhfuil gruaig an-fhada acu ní oibríonn sé. So an fáth go n-oibríonn sé dom ná like tá gruaig mhín agam, like I've got fine hair, so sin an fáth go mbíonn sé ag obair cé chomh maith domsa. So yeah.
I'm not réite cos like tá ana cuid gruaige agamsa like it's an-fhada so like oibríonn sé ag an tús and then like titeann na curls agus ní bhíonn siad ann ag deireadh an lae ach bíonn siad ann ar feadh tamaill but tógann sé ana cuid ama má tá like gruaig fada agat like níos mó ná leathuair an chloig so yeah
Wow. Yeah, agus is wow.
dócha go mbeadh ort like, iad like, é seo a dhéanamh nuair atá do ghruaig fliuch más rud é go bhfuil a lán gruaige agat ach just mar gheall ar an méid gruaige atá agam so like, honestly yeah, bíonn sé grand. Like just is féidir liom dul mo chodladh anois agus ar maidin

Is féidir leatsa tosú.
Ok, so hé gach duine, tá muid chun píosa beag cúram craicinn a dhéanamh anois. Mothaím go bhfuil mise agus Aoife píosa beag shafted toisc go bhfuil muid á dhéanamh seo tar éis an ghruaig updo ar fad ar an camera agus beo ar YouTube but anseo tá muid. Anyway, na hábhair atá uait i gcomhair an masc aghaidhe seo ná abhacád agus mil agus uisce. So roghnaíomar masc aghaidhe a bhí like thar a bheith éasca um na hábhair a fháil sna siopa agus b'fhéidir go bhfuil sé agat sa bhaile cheana féin like tá siad an-handy ar fad. So beidh leath abhacád ag teastáil uait agus I think like just like spúnóg amháin de mil agus kind of leathchupán de uisce. Ach sula ndéanann muid é sin, bhí mise agus Aoirí agus Aoife ag iarraidh labhairt píosa beag mar gheall ar ár gcúram craicinn féin faoi láthair. Tá mise théis é a thréigeadh, like, sa chéad dianghlasáil níl a fhios agam fúibh a chailíní but, like, bhí mé chomh dírithe ar mo chúram craicinn, bhí mé ag ceannach, like, gach rud ó The Ordinary gach deireadh seachtain. Like, chaith mé an méid sin ama ar mo chúram craicinn sa chéad dianghlasáil agus ansin le linn an dara ceann agus an tríú ceann, I was like nah. Like d'éirigh mé as go hiomlán agus anois tá mo chraiceann ina phraiseach mar thoradh. Cad fútsa, Aoife? Yeah, so beagnach cosúil leatsa sa chéad dianghlasáil, ceapaim go raibh like cúram craicinn ag trending nó rud éigin agus bhí gach duine ag ceannach rudaí so fuair mé like set an-bhunúsach den like cleanser, toner, moisturiser agus rudaí do mo shúile agus cheap mé like go mbeidh mé ag tógáil é sin níos faide tar éis nár like nuair an am ag dul ach d'éirigh mé as arís agus d'éirigh mé leisciúil agus like anois like táim tá an t-ádh orm go mbeidh mé ag ní m'aghaidh i gceart so caithfidh mé ag dul ar ais sa nós ceart arís ach bhí sé go maith an tsamhraidh ach níl sé go maith anois. Sé chomh greannmhar mar aon uair a fheicim, like literally aon uair a fheicim aghaidh Róisín ar mo newsfeed agus feicim go bhfuil a craiceann ag lonrú, I'm like oh my god caithfidh mé díriú ar chúram craiceann because tá craiceann mar sin ag teastáil uaim. So spreagann tú mé Róisín.

Is maith liomsa La Roche Posay Anthelios. Ba cheart dom bheith like, ó, fan second, beidh mé ag cuimhneamh air. No, sin an ceann a úsáidim chuile lá. Nó má bhíonn tú ag úsáid rud cinnte leis an SPF ann, ar nós tá ceann Number Seven a'msa, tá SPF ann. Ach déan cinnte. Is cuma cén ceann, fad is go n-oibríonn sé do do chraiceann. Is go bhfuil tú ag tabhairt aire do do chraiceann sin is tábhachtaí. Sin fíor. Níl fhios agam cad atá ag tarlú an tseachtain seo ach tá breakout mór millteach agam. Chuala mé freisin go bhfuil Glossier, Glossier, níl fhios agam conas a deireann tú é i gceart, but tá siadsan an-mhaith agus tá Milk Cleanser acu atá an-mhaith. An bhfuil sé sin ag éinne? An Milk Cleanser? No. Tá agam. Tá sé fab. Oh. An-deas. Mholfainn go mór Glossier. Tá Glossier an-deas, caithfidh mé a rá. Yeah, an bhfuil sé like trom? An bhfuil sé trom ar do craiceann nó an bhfuil sé éadrom go leor?
Ceapaim go bhfuil sé éadrom.
Ok. I mo thuairim ar aon nós. Tá sé an-deas, an-deas. Bhí like bhí um lascaine acu ar maidin ach chaill mé é, tá mé chomh brónach. Lascaine- Chonaic mé sin ach Oh, an Friends of Glossier. Bhí mé briste.
Cad a tharla leis sin? Ar thug siad like lascaine nó códlascaine do dhaoine faoi leith nó Um, cad a tharla?
Níl fhios agam, just chonaic mé ar Twitter é. Um, bhí, like, bhí cód ann ar fáil, uh, Friends of Glossier, agus d'úsáid, like, an t-uafás daoine é agus ansin bhí sé imithe. Níl fhios agam

Ó mholadh Róisín fuair mé skincare ceart agus chaith mé chuile seachtain ach chuile lá gabh mo leithscéal ach fuair mé an seachtain seo an méid sin spotaí ach ceapaim mar go bhfuil mé ar ais ar scoil agus táim ag caitheamh an masc an t-am ar fad freisin nach bhfuil an aer úr ag ag fáil ar m'aghaidh arís so tá mé ag cur an milleán air sin ach seans go bhfuil mé ag ithe an iomarca rudaí milis seachas an masc ach. Tá mise ag ithe an méid sin milseán ach táimid chun é sin a dheisiú mar táimid chun masc aghaidh a dhéanamh agus socróidh sé sin chuile rud so. An rud atá le déanamh ar dtús ná like leath avocád a chur amach ar phláta so tá sé sin déanta agam anseo agus ceapaim go bhfuil sé sin déanta ag Aoife freisin. Tar éis sin caithfidh tú caithfidh tú é a chur i mbabhla so táim á dhéanamh sin anois agus caithfidh tú kind of brúitín a dhéanamh den avocád, so just like, you know, é a mheascadh go dtí go bhfuil sé bog go leor agus nach bhfuil chunks mór millteach isteach sa bhabhla. Seans go bhfuil sibh in ann go leor torann a chloisteáil anois agus toisc go bhfuil mé like ag meascadh brón orm. Um, so just go dtí go bhfuil like, you know, texture kind of deas air agus bhfuil tú ag iarraidh cur ó tá cí tá masc aghaidhe ag Lucy. Ceann Harry Potter chomh, chomh cool. Ar avocád agam so cheap mé go mbeadh seo, you know,

Sin cad a dúirt mé like ina dhiaidh nuair atá sé seo ar m'aghaidh beidh mé ag iarraidh é a ithe I'll be like le linn an ghlaoch zoom beidh mé just like you know so an chéad chéim eile ná leathchupán uisce a chur isteach leis so táim á dhéanamh seo anois agus ag déanamh iarracht gan é a chur ar an ríomhaire because maróidh móí mé so táim ag meascadh an avocád agus an uisce agus Níl chun an eachtra Ceap go raibh sibh ceart. Yeah. Ceapaim gur chuir mé an iomarca uisce isteach t- TBH ach sure look feicimid. Agus anois Seans go mbeidh sé níos fearr like píosa in aghaidh an píosa a chur isteach ann ach yeah, mar tá mo cheann thar a bheith watery faoi láithir. Ní ceart go leor. Ansin táim chun mil a chur isteach ann. Níl mé ag iarraidh go mbeidh sé seo i bhfad ró sticky so táim just ag iarraidh kind of mo rogha rud a dhéanamh leis an mil because níl mé ag iarraidh like a bheith ar nós rud éigin i scannán nuair atá mil ar corp duine éigin agus ansin tá like chicken feathers like greamaithe leo na níl location
ní hé sin cad táim ag dul le haghaidh níl sé sin ár vibe so píosa beag mil agus uisce agus abhacád. An bhfuil sé déanta agat, Aoife? Taispeáin dom. Just ag cur isteach an mil anois so tá sé sin an chuma atá agamsa, an texture. Go bhfuaireamar ceist, d'fhéadfaimis na ceisteanna a fhreagairt b'fhéidir anois. I think go bhfuaireamar ceist ó Peadar, an bhfuair? Oh yeah. Bhí Peadar ag iarraidh like, um, an Ghaeilge ar I prepared this one earlier.

It's a look, it's a look. Oh lads, tá sé seo chomh sticky. Ok. Ok.
Ní dóigh liom go dhearna mé mo cheannsa i gceart ach sure look. Tá sé Beidh sé seo ar nós Mrs Doubtfire bhfuil a fhios agat nuair a chuireann sí an cáca. Sin mo cheannsa, like níl sé

boige is dócha, agus tá an-chuid I think enzymes istigh sna hábhair sin agus cabhraíonn sé sin le do craiceann chomh maith. So táim ag
déanamh praiseach anseo. Tá sé seo chomh greannmhar. Eh, Former ceist eile, an bhfuil aon, ó, tá an ceann seo píosa beag spíosrach a chailíní. An bhfuil aon grá dianghlasáil agaibhse, doirtigí an tae?
Bhuel, like leath againn ag éadrom is dócha so an leath eile b'fhéidir?
eh, níl mórán tae agamsa, caithfidh mé a rá go bhfuil tae. Tá mise díreach san árasán céanna leis an bhfear céanna le bliain iomlán anois, sin é an tae. Tá.
Sin go deas dó.
Thuit mé i ngrá le fear ar Hinge le déanaí. Oh my god, Lucy, tá mé gafa leis an fear sin.
Tá sé go hálainn ach níl sé tar éis, níl muid tar éis like teachtaireachtaí, bhuel ní cheapaim, nílim tar éis seic a dhéanamh to be honest. Ach kind of just like bheartaigh mé go mbeadh mé ag iarraidh like crush a bheith agam you know like mood like ní ní tugam like aine faoi deara I'm like oh yeah she'll he made like take someone then I'll forget about you like it's you know ach um yeah I don't know so sin ag tuarlú hinge class so sé bhad níos fearr na Tinder i mo thuairim ar
Tá sé thar a bheith dáiríre though ceapaim. Sin na vibeanna a bhfuair mé uaidh ar aon nós. Like i gcomparáid leis na cinn eile tá daoine like really ag iarraidh bheith i gcaidreamh thar a bheith dáiríre ar Hinge i gcomparáid leis na haipeanna eile. An bhfuil sé sin ceart? An bhfuil sé sin like cén ceann a thaitníonn leatsa Sinéad? Cén cén app is fearr leat? I mean seo an rud like níl mórán taithí agam leo in aon chor really but like abair like bum- like Bumble? Like níl s- níor thaitin sé sin liomsa really. Cheap mé go raibh, you know like mar tá like caithfidh an bean an céad move a dhéanamh or whatever but like níor thaitin an méid sin brú orm though. Yeah, literally bhí eagla an domhain orm, níor chuir mé teachtaireacht go literally duine ar bith cos bhí mé Yeah, yeah, like b'fhearr liomsa Hinge mar yeah, caithfidh mé seo a bhogadh ionas go mbeidh sibh in ann mo bhéal a fheiceáil ach b'fhearr liomsa Hinge definitely mar mothaím gur féidir liom like is féidir liom téacs a sheoladh ar dtús tá, níl sé chomh scanrúil sin mar like tá like prompts ag daoine so ar mo cheann yeah, sin rud maith. yeah like ar mo cheann deirim like ó oh, um, is aoibhinn liom madraí blah blah blah you know the usual agus ansin gur aoibhinn liom Marvel agus Harry Potter agus rudaí mar sin agus like mar gheall ar sin then like bíonn na comhráite níos éasca le tosú

So conas atá tú Al agus conas atá sibh ar fad?
Tá mé iontach, is breá liom go bhfuil muid ag meaitseáil. I know, is breá liom, is breá liom, tá mé ar. Is breá liom go bhfuil an gloine ceart agat. Tá, uh, bhí sé seo from mo dheirfiúr agus ghoid mé é. So, you know mic léinn. Like, obviously is mac léinn mé fós, but múinteoir ag an am céanna, so mothaím, you know, mic léinn níos óga, bíonn siad just fancy, so ghoid mé é seo, mothaím. Tá sé an-deas ar fad.

Má tá daoine ag iarraidh cur teachtaireachtaí, abair linn, céard tá uaibh? Céard tá uaibh?
Déanfaidh muid rud ar bith, I mean, thosaigh muid podchraoladh, is féidir linn aon rud a dhéanamh. Sin é, I mean, tá am againn, tá muid i lár dianghlasála, so, you know, bheadh sé iontach, ba bhreá liomsa. Níl, ní féidir liomsa TikToks a dhéanamh, tá mé uafásach aige.

Ok, so an rud atá i gceist againn, just míneoidh mé é ar just ar eagla nach mbeidh fhios ag daoine cad atá ar siúl. So tá mé féin agus Al inár gcomhairleoirí crá croí, so inár agony aunts, agus tá daoine tar éis ceisteanna a sheoladh chugainn agus tá muid chun iad a léamh. So tá mé just chun ceann randamach a phiocadh amach, nó an ndéanfaidh mé iad de réir mar a tháinig siad isteach, cad a ceapann tú?
Tagtha in ord ionas nach deinim dearmad.
So, deir an duine seo, Bhí mé ag caint le buachaill ar feadh dhá mhí agus scrios sé mé ar Snapchat inniu. Tá sé sin uafásach. Like, gan, gan rabhadh? Like. Abair é sin arís? Chaill mé an, an chuid deireanach de sin. An féidir leat é sin a rá arís, Jules? Bhí so, siad ar feadh dhá mhí agus ansin? Ansin, an, so bhí siad ag labhairt ar feadh dhá mhí agus ansin gan rabhadh scrios an buachaill an duine seo, an, an cailín seo, gan rabhadh. So, scrios sí é ar. Bosca bruscair.

Yeah. Tá tú rómhaith dó, so just Sin fáir sin go dtí é féin ínsanán like tá rud níos fearr tuillte ag an gcailín sin caithfidh mé a rá. gan Yeah. amhras. Like bheinn ag rá leis an cailín sin is léir go bhfuil fadhb éigin éigin aige nach mbaineann leat in aon chor agus sin an fáth nach sé le like t- tá s- an fadhb sin bainteach leis ní chaithfidh tú déileáil leis sin so slán. Bye.
Thank you.
Céad ceist eile, má faighim an liosta a bhí againn mar bhí daoine deasa ag seoladh isteach isteach. Um, deir ceann seo tá sé deacair mé féin a spreagadh le aclaíocht a dhéanamh i rith an dianghlasála aon nodanna. Um, tá sé fíor dheacair aon rud a dhéanamh mm. i rith an dianghlasála. Um, go háirithe aclaíocht caithfidh mé a rá bhí mé An-mhaith sa chéad dianghlasáil mé féin mar bhí am agam don chéad uair agus i ndiaidh sin ní dhearna mé aon iarracht in aon chor so tuigim agus tá sé tá sé fíor dheacair like an rud a bhí ar siúl agam ná nuair nach raibh mé ag iarraidh aclaíocht a dhéanamh em éisteoinn le ceol a spreagann mé ar dtús so fiú más rud é go raibh mé ag luí i mo leaba chuirfinn like Motivation le Normani ar siúl agus ansin bheinn like ok tá níos mó fuinneamh agam anois agus is féidir liom rud éigin a dhéanamh agus déan aclaíocht a thaitníonn leat, ní caithfidh tú dul ag rith muna bhfuil tú ag dul ag rith. Is féidir leat siúlóid a dhéanamh.
I mean, is fiú dul ar shiúlóid le do mhadra. An rud, I mean, tá a fhios ag gach duine faoin spéir um go go mbímse gafa le madraí agus an rud ná má tá madra agat cuireann sé sin brú ort dul ag siúl mura bhfuil fonn ort agus Like an rud ná, fiú mura dteastaíonn sé uait, like teastaíonn sé go géar ón madra. Like níl, níl mórán rudaí spraíúla ar siúl i saol an mhadra sin má tá madra agat. So, ar son do mhadra, téigh ar shiúlóid. Nó, mar a dúirt Al, déan rud éigin spraíúil. Like rinne mé ceardlann damhsa, um, well it was like HIIT le ABBA a bhí ann agus bhí sé go hiontach. Agus is fuath liomsa aclaíocht a dhéanamh. Agus bhí sé dochreidte. Ceapaim gur chóir dúinn ceann a dhéanamh le chéile ar Zoom, gals. I mean, ní go poiblí because. sin an iomarca brú ach bheadh sé gas é a dhéanamh. So ba bhreá liom rud mar sin a dhéanamh. Cá bhfuair tú an workout ABBA?
Tá go leor cinn ar YouTube. Oh my God.
Yeah. Tionscnamh nua dúinne.
Sin branda na GaelGals san tune, aclaíocht le GaelGals le ABBA. Táirín céanna Taylor Swift aimsí Dalton.

I mean thosaigh mé ranganna yoga trí Ghaeilge má tá tuilleadh spreagadh uait so is maith liomsa iad siúd mar bímse in ann you know toisc go bhfuil siad as Gaeilge mothaím go bhfuil rud maith á dhéanamh agam do mo chuid Gaeilge so I mean is féidir an dá thrá a fhreastal agus má tá tuilleadh spreagadh uait sin rud deas le déanamh freisin so.
Tá just ceist anseo, dúirt duine éigin cá bhfuair mé mo fháinní cluasa. Seo na cinn ó Betty and Biddy agus tá siad ag, nach mór gach duine a mothaím, tá siad ag roinnt daoine sa ghrúpa seo. Agus tá siad saor go leor, ní cuimhin liom cén price a bhí orthu ach níl siad costasach. So Betty and Biddy. Tá siad an-deas.
Ok. Yeah, déanfaidh mé ceann eile. Tá mé just chun ceann random a phiocadh. Um, eh, tá mé ag caint le leaid ó Tinder ar feadh cúpla seachtain anois agus thaispeáin mé a phrófa- a phróifíl chuig mo dheirfiúr aréir. Bhí sé ag caint léi i rith an tsamhraidh. Ó, a thiarcais. Ceapann sise go bhfuil sé greannmhar. Is cuma léi, ach ar chóir dom é a rá leis an leaid nó deireadh a chur leis? An mbeidh sé aisteach amach anseo má you know má leanann sí ag labhairt leis an leis an mbuachaill seo? I mean mothaím féin go mbeadh sé an-ghreannmhar like dá dá bpósfá é scéal iontach a bheadh ann don bhainis ach ag an am céanna mothaím go mbeadh sé amscaí go leor ach is fútsa atá sé más féidir leat an náire sin a sheasamh, maith thú, ní bheinnse féin in ann dó, ach ar aghaidh leat. Ceapaim, nuair a léigh mé an ceann sin, cheap mé go raibh sé an-ghreannmhar ar fad. Ach n'fheadar, níl deirfiúr agam so níl 'fhios a'm conas a bheinn ag déileáil leis sin. Tá deirfiúr agat, dúlra, so like conas a mbeadh tú fhéin ag mothú más rud é, gur like go raibh do dheirfiúr níos óige théis like labhairt leis an lad céanna. bhreathnódh sé ar cén suíomh a bheadh ann. I mean tá an bheirt againne i gcaidreamh so ní dhearna mé amach na bheirt seo riamh ach ag an am céanna dá mbeifeá just ag labhairt leis kind of ag labhairt leis go breá ach dá mbeifeá ag labhairt leis like ar feadh cúpla mí bheadh sé níos aistí ach mura mbeadh sé like mura mbeadh ach comhráití i gceist, ní mór an rud é sin ach you know uaireanta bíonn daoine ag rá you know bhíomar ag caint but you were seeing each other like sin an rud a bhíonn i gceist, ní raibh siad i gcaidreamh ach bhí siad seeing each other. Bheadh sé sin ait ach más rud é go raibh sibh ag caint amháin, ní mhothaím go bhfuil sé ró-aisteach.
Yeah. Aontaím leat, braitheann sé ar like, céard atá i gceist le ag caint. Mm. Like, más rud é gur, gur mheaitseáil tú ar ceann de na aipeanna agus go raibh like, cúpla teachtaireacht siar is aniar agus ansin bhí deireadh leis, déarfainn go mbeidh sé sin te agus ní raibh mórán like, caidreamh ansin ach más rud é gur like, gur siad Glacaim leis nár bhuail siad suas nó aon rud, it was just díreach ar líne. Tá súil agam. So, yeah, tá súil agam, I don't know. Tá sé suas don chailín céard atá sí ag iarraidh a dhéanamh ach. Labhair leis an deirfiúr. yeah, yeah. It'll be a no from me. Mothaím go mbeadh sé aisteach go leor, nach mbeadh? Yeah, bheadh. Níl a fhios agam, go pearsanta, dá mbeadh mise théis fáil amach go raibh duine ag labhairt le duine eicínt agus ansin mo dheirfiúr ag labhairt le duine eicínt agus is léir go bhfuil type i gceist. Is dócha nach bhfuil sin related ach an t-aon rud a bhfuil mé in ann smaoineamh faoi ná Diana Spencer agus Charles agus bhí Charles ag dul lena deirfiúr ar dtús. Tá an ceart agat. Yeah. Agus bhí seisean like 31 agus bhí sise like

Ok chéad cheann eile so um, cé mhéad ama tar éis a bheith ag bualadh suas le duine go rialta ar chóir go mbeadh an comhrá agat leis an duine sin faoi chaidreamh oifigiúil? So nuair atá tú ag siúl amach le duine agus ansin tá tú ag siúl amach ar feadh tamaill agus tá tú ag cur ceist ort féin céard é seo ar chóir dom labhairt leis an duine faoi I déarfainn go mbeidh dúlar níos fearr aige seo cos I don't know.

Cathain a raibh an comhrá agaibh. Tá muid dáiríre. It's like tá muid le chéile anois. Tar éis like trí seachtaine? Míosa? Mothaímse? Yeah. It's a Bhí an nach deir na muid is anois.
Yeah. Nach ní tharlaíonn sé anois tar éis trí seachtaine.
Braitheann sé do gach duine, mothaím, like D'oibrigh sé mar sin dúinn mar bhíomar, I don't, I don't know, just bhí mé óg, bhí, uaireanta mothaím go mbíonn rudaí níos dáiríre nuair a bhíonn tú níos óige, bíonn tú níos kind of, but ag an am céanna, dá mbeinn ag siúl amach le duine, nó ag caint le duine ar feadh trí mhí, mura mbeadh an comhrá sin againne, bheinn ar buile. Ní ar buile, but like braitheann sé ar gach duine, ach domsa bheinn, bheinn trína chéile, bheinn curtha as, beagáinín, mura mbeadh an comhrá sin againn laistigh de trí mhí, ach ag an am céanna, tá gach uile duine different. Bhímis mar a chéile Dúlra, bhímisne like, tá an comhrá seo uainn. Yeah. Sin é, yeah. Tá chuile dhuine difriúil, ach is, like, bhí muid an chaoi chéanna, bhí an comhrá go han-luath. Mm. Bhí, bhí, Yeah, like, muid, bhí muidne mar an gcéanna, but tá sé really difriúil do chailíní agus do bhuachaillí freisin, mar just, like, bogann rudaí go han-sciobtha. Like, tá an téarma seo ann i Meiriceá, like, U-hauling, so, like, is é sin go mbogann mná isteach lena chéile like laistigh de bhliain nó rud éigin mar sin nuair a thosaíonn siad ag dul amach so bíonn sé mar sin do like na lánúin like aiteacha um, go mbogann rudaí go han-sciobtha agus bhí muid mar an gcéanna like, tar éis trí seachtain nó nó rud mar sin bhí muid like, the hook line and sinker sin mar mar a bhí ann so.
I think nuair like nuair a bhíonn a fhios agat agus is léir like más rud é go raibh sé ráite ag an duile duine eile freisin céard atá uathu like I think go bhfuil sé tábhachtach fiú ag an chéad date má deireann tú ní chaithfidh tú ceist a chur ar an duine eile céard atá céard atá ón duine sin ach má deireann tú tú féin tá sé seo uaim ar a laghad tá tú th'éis é a rá tuigeann an duine eile muna bhfuil sé sin uathu then go breá ach I think go mbíonn daoine kind of like bíonn faitíos orthu é a rá ag an tús like níl mé ag iarraidh rud dáiríre, tá mé ag iarraidh rud dáiríre agus I think just ba chóir é a rá agus like muna oireann sé sin don duine eile bhuel then tá i bhfad níos mó daoine eile ar an domhan seo so what's the birth skirt? an bhfuil ceist deireanach againn Dúlra? Tá ceann amháin agam faoin nGaeilge againn, tá eagla orm Gaeilge a labhairt os comhair dhaoine eile agus tá 'fhios a'm go raibh ceist ag duine éigin freisin, bhí siad buartha faoi faoi thoradh a fuair siad i scrúdú béil, níl 's a'm cén scrúdú béil a bhí ann. Em ar mhaith leatsa labhairt faoi seo nó.? Yeah I mean just ná bíodh faitíos ort. Like tá 'fhios a'm go mbíonn sé deacair Agus is cuimhin liom agus mé fós ar scoil bhí faitíos orm like mo Ghaeilge a chleachtadh ach faigh daoine atá ar an chaighdeán céanna leatsa so bígí kind of ag freastal ar chruinnithe ehm bíonn ciorcail chomhrá ar zoom anois so bígí like bígí ag freastal ar rudaí atá oiriúnach don leibhéal atá agat agus ansin mothaigh tú mothóidh tú níos compordaí.
Agus an rud a cheap mé féin nó chonaic mé teachtaireacht ó duine éigin ar maidin ag rá go raibh siad, nach raibh siad sásta faoi thoradh a fuair siad i Scrúdú Béil éigin. Níl 'fhios a'm cén ceann atá, a bhí ann, is dócha gur ceann TEG a bhí ann. An rud a déarfainn féin, go háirithe mar mhúinteoir, níl, ní bhímse ag iarraidh dul ar ais aige sin really. sin an-leadránach ar fad. Ach ná bí ag léamh ó nótaí an t-am ar fad, ná brath ar nótaí, bíonn daoine ag foghlaim rudaí de ghlanmheabhair, téigh chun cleachtadh a dhéanamh, téigí le haghaidh ciorcal comhrá a dhéanamh mar a dúirt Al, bígí ag labhairt chomh minic agus is féidir agus like an rud ná, bhíomar go léir sa bhád céanna, ní rabhamar, bhuel, beagnach gach duine againn ar aon nós, gach duine againn atá inár bhfoghlaimeoirí, inár nua-fhoghlaimeoirí agus an rud ná, caithfidh tú tosnú áit éigin. Is cuma cén aois atá tú, so just labhraígí, sin an rud. Sin an rud a déarfainn, ná bíodh drogall oraibh. Ba mhaith liomsa a rá, má tá daoine mímhúinte leat faoi do chuid Gaeilge, mothaím go bhfuil siad mímhúinte ar aon chaoi. Níl baint ar bith aige le do leibhéal caint, like, ní hionann sé, níl baint ar bith aige le do Ghaeilge, tá siad mímhúinte ar aon chaoi. So ná cuir suim ar bith i méid atá na daoine sin a rá má bhíonn aon duine ag rá ó níl sé seo i gceart a'd nó cibé rud, is an duine sin atá ann, ní tusa atá ann.
Yeah. Aontaím leat. Like sé like go ginearálta má deireann duine rud éigin leat tá siad drochbhéasach. Agus just seol chugainn iad agus beidh muidne in ann iad a shórtáil amach. So ná bac leo. Fair, seol DM agus Yeah, honestly.
socróidh muid amach é. Ná bíodh imní ort. Agus sin le rá, is linne í an Ghaeilge. Fair.
So like tá an ceart agat í a labhairt. Is linne í. ar fad. An ceart agat Rachel.
Sílim an rud an rud faoi aistear teanga like caithfidh tú caithfidh tú botúin a dhéanamh chun níos mó a fhoghlaim like níl aon níl aon bealach eile ann really like caithfidh tú just tú féin a chur i suíomhanna éagsúla le daoine atá either ar chomhchaighdeán leatsa nó atá b'fhéidir píosa beag níos fearr ionas go bhfoghlaimeoidh tú like píosa beag níos mó ach yeah just déan cinnte go bhfuil tú timpeall daoine atá tuisceanach faoi sin agus go dtuigeann siad go bhfuil ort botún a dhéanamh le forbairt a dhéanamh agus spás a dhéanamh san aistear teanga sin agus lean ort, coinnigh ort, ná éirigh as mar just is í an Ghaeilge an rud is fearr sa domhan so coinnigh ort agus sin an chomhairle a bheadh agamsa.
Moving good. Freagróimid an rud deireanach anseo atá théis teacht isteach agus tá eagrán iomlán ar phodchraoladh na Gaelgeals faoin topaic seo so caithfidh tú éisteacht le sin ach an ceann seo ná cad é le déanamh nuair a fhaigheann tú an ick?
Oh my god, níl aon rogha agat like nuair a thaganns an ick, oof.
Bosca brúscair. Sin é, síonta, slán. Ó fáilte, ok, bíonn mise cineál.

ag rá rud éigin duit, caithfidh tú éisteacht leis. Like, ní fhaigheann tú an ic gan fáth. So, má, má mothaíonn tú an ic, tá fáth ann. Cuir sa bhosca bruscair é. Gal, léigh mé rud éigin eile now. Chuir, like, chuir sé seo mo cheann bunoscionn go huile is go hiomlán. Apparently, right, ok, so mar gheall, like, cosúil le gach rud faoin spéir, baineann an ic leis an. backdraft? Patriarchy? I don't know. But an fáth go bhfaigheann muid an ick? An fáth go bhfaigheann muid an ick ná nach mbíonn muid ag smaoineamh ar fhir ag déanamh like gnáthrudaí apparently. So aon uair a mbíonn muid ag smaoineamh ar like, you know, fir ag rith le ag fir ag rith le mála scoile ar a dhroim nó like, fir, like, ní fir but like, you know, duine ar bith faoin spéir really ag déanamh like, rud, like gnáthrud, sin an fáth go gcuireann sé an ick orainn mar gheall nach smaoiníonn muid ar fhir mar sin de ghnáth agus go mbaineann sé leis an bpatrarc. I don't know an bhfuil sé ceart, I mean tá bunús leis píosa beag ceapaim ach just tá go leor taighde déanta air sin agus ag teacht aníos ar na meáin le déanaí domsa agus tá sé kind of cur mé ag machnamh. Cad a ceapann sibh?

No like t- tuigim duit, I think is it's ceapaim gur rud an-spéisiúil é an rud faoi tá do chorp ag rá le- ag rá rud éigin leat agus bíonn do corp ceart i gcónaí. Like sin do instinct, sin a mhothaíonn tú go nádúrtha agus ba chóir duit éisteacht leis. Ach ceapaim go mbraitheann sé an cér- cén ick atá ann. Mar má tá sé really seafadach, I think ba chóir duit kind of a rá leat féin. Like, ba ceart dúinn féachaint ar icks ar nós spectrum, you know? Like, I mean, tá go leor dathanna gradients éagsúla ann maidir leis an ick. So, like, really, braitheann sé ar an gcomhthéacs, I mean, Braitheann sé ortsa chomh maith, tá pearsantachtaí difriúla ag gach duine so like beidh ics difriúla ag gach duine agus seans go gcuirfí ick ormsa nach gcuirfeadh ic ar Lucy nó ar Jules nó ar Aoife nó whoever it is so just I think caithfidh tú just éisteacht leat féin you know tá a fhios agat féin cad atá ceart duit agus yeah just éist leat féin sin sin an comhairle a bheadh agamsa ar aon nós don ic. Tá sé deacair though.

Tá sé báúil i leith na Gaeilge. Tá. Go fóill dúile. I mean, tá roinnt Gaeilge aige ach an rud domsa ná, ar ndóigh, ar ndóigh, meas don Ghaeilge. Sin an rud is tábhachtaí. Seo, fiú níos tábhachtaí ná Gaeilge a bheith acu ná meas don Ghaeilge, i mo thuairimse. Agus ansin, grá do mhadraí, mar mura mbeadh grá ag duine do mhadraí, nó más duine cait iad,

An fharraige, An Ghaeilge agus blas Astrálach. B'fhearr é a stocáil san Astráil, tá orainn turas chun na hAstráile a dhéanamh leis an nGaeilge agus just. Tar éis an turas chuig an nGréig rachaidh muid chuig an Astráil. Is féidir linn dul go dtí an Ghréig nuair atá muid ar an mbealach go dtí an Astráil, like stopovers, is féidir linn like

Sin bí Bhí mé Romeo.
Oh, bhí um, ceart aige sin though. Rinne mé, um, actually, níor chóir dom é seo a rá, ach nuair a bhí mé níos óige, rinne mé, no, actually, níl mé chun é seo a rá. Tá nó mar daiquiris ólta agam. Bhí mise ar Sattitude nuair bhí mé níos óige an raibh aithne agat air sin bhí sé sin like clár ar The Den like má Yeah. sin agus like Wow. scríobh mé rud like bhí mé like Bhí mé ag i bhfad ró shean le bheith ag dul ar like clár do pháistí like in order to like bhí mé like sa si- like i rang a sé ar scoil agus bhí like mo chairde uilig ag dul agus ag fáil an shift agus bhí mise ag scríobh go RT RTÉ a bheith like hey like tá mé really a bheith ar- ag iarraidh bheith i mo láithreoir teilifíse lá amháin an féidir liom teacht like ar an gclár nó bheith sa slua and they were like yeah tar chugainn bhí Sattitude á thaifead i gCorcaigh So, like buíochas le mo thuistí, thiomáin siad mé go Corcaigh ar feadh like an deireadh seachtaine le bheith ar Sattitude agus ansin bhí like, cos you know the way go mbíodh like na cluichí sin acu um kind of tríd an clár like na rudaí randomacha so an ceann seo is like lad a bhí ar like stretcher nó rud éigin san ospidéal ach bhí like gú agus bhí ort like rudaí a tharraingt amach as a bholg like mar dhea um but basically rinne mise an cluiche sin agus like cur it's like cluiche like do dochtúirí nó cibé rud like sin an téama a bhí air agus bhí siad ná bhí siad ag rá oh like cén fáth go mbeifeá i do dhochtúir maith nó rud éigin mar sin and I was like my mom is a nurse so that would make me a really good doctor um, agus yeah bhí bhí mé bhí mé like go huafásach ag an cluiche but yeah bhí mé bhí mé ar sáilisiú na rúmas níos Gael tú.
It's really Aoife, Tá mé I'd say dá gcuirfinn ceist ar dhuine éigin in like Raidió na Gaeltachta go mbeidh siad in ann teacht ar an ar an bhfíseán sa chartlann nó rud éigin mar sin. Um, mar is cuimhin is cuimhin liom an dáta agus like bhí si- bhí sé ar like bhí daoine ag déanamh taifead ar ar like na fístéipeanna but like níl like meaisín againn le le breathnú orthu eh, anois. Yeah, sin mo mo scéal faoi faoi bheith ar RTÉ nuair bhí mé like dhá bhliain déag d'aois.
An cuimhneach libhse Cruinneas, bhí mise ar Cruinneas faoi dhó, sin mo claim to fame. Bhíodh sé ar TG4 agus bhí like Páidí Ó Lionáird mar mar an host agus bhíodh ceisteannaí á chur is, bhí sé ar nós The Weakest Link ach do ghasúir agus trí Ghaeilge. Oh my God, sin thar a bheith dian. Cén t-ainm a bhí ar an chlár agus bhí tú cineál

Bhí mé ar an teilifís de thaisme an tseachtain seo caite, bhí mé ag déanamh mír éisteachta ó Vifax le mo rang cúigiú bliana agus like like mír éisteachta reatha a bhí ann um like an rud a bhíonn i gceist ná tógann siad like nuacht RTÉ nuacht um TG4 agus déanann siad like rud de like mír éisteachta agus ceisteanna air do dhaltaí scoile ach bhí rud ann faoi na choláistí samhraidh ó like mí ó shin ach bhí an footage ó um I suppose I suppose eh 2014 nó 2015 agus chonaic mé mé fhéin air um chonaic mé mé fhéin air nuair a bhí mé i mo dhalta ag seinm na fidle agus bhí sé chomh aisteach just like blianta níos déanaí mé ar ar ar nuacht TG4 gan rabhadh.
Níl claim to fame teilifíse agam ach tá claim to fame amharclainne agam, is dócha, toisc gur panto baby a bhí ionam, like stage school baby a bhí ionam agus bhí mé sa phanto faoi dhó agus sin an claim to fame atá agamsa. Bhí mé sa cheann le Alan Hughes sa Tivoli Theatre. Tivoli Theatre?

Mac libh le gach duine anocht agus míle buíochas le gach duine atá ag breathnú, tá muid an-an-bhuíoch. Más rud é go raibh sibh ag breathnú ar na socials le déanaí, bhí comórtas á reáchtáil againn le Áras na nGael agus buíochas le Ethan freisin as é a chur le chéile agus tá muid ag iarraidh ár buíochas a ghabháil leis na hurraitheoirí freisin. So is iad sin, Baile Clothing, Sew It Seams agus Gaeilgheansaí. So ár mbuíochas ag dul chuig na dreamanna sin as a bheith ag tacú linn.

mar focal scoir, just ag iarraidh ár mbuíochas a ghabháil agus beidh ócáid ar siúl againn an Déardaoin seo chugainn, má tá éinne ag iarraidh breathnú ar sin freisin, beidh podchraoladh, taifead ar phodchraoladh beo ar siúl le Ollscoil Mhá Nuad agus ansin ar an Aoine beidh oíche scannán againn

M, Ba mhaith liom díreach a rá an ócáid don podchraoladh beo an tseachtain seo chugainn is ócáid Eventbrite a bhéas ann so má tá sibh ag iarraidh clárú beidh na sonraí ar fad ar an cuntas Instagram againn ag GaelGals agus má bhíonn sibh ag iarraidh súil a choinneáil ar aon rud eile ar céard atá tíocht suas go na GaelGals beidh sé ar fad ar an Instagram déarfainn go mbeidh sé ar Twitter agus Facebook freisin ach go bíonn an Instagram i bhfad níos níos níos éasca greim a fháilt orainn.